n balimaw an bɛ foli di aw ma nin waati na mali kɔnɔ mali kɔkan yakuba daw mankan de don a b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la an ka sigidaw la ni eh, i taara mɔgɔw fɛ yen i bɛ mɔgɔw fɛ yen sigi la misalila i taara mɔgɔw fɛ yen i taara i balima dɔ fɛ yen i fanicinin walima i fakɔrɔba i b'o fɛ yen bon i b'a sɔrɔ e bɛ situation min na a bon ani a denw ka situation tɛ kelen ye bon ni position ɲɛnama bɛ i taara min fɛ ni position ɲɛnama b'u bolo kosɛbɛ i n'a fɔ wari wariko kunda wari b'a bolo bon position ka ɲi bon a denw bɛ taa mobili la ekɔli la fɛn bɛɛ b'u bolo bon u magow jɔ mana jɔ fɛn fɛn na donc u b'u bolo bon i y'a sɔrɔ e min bɛ yen a kɛrɛfɛ bon kuma dɔ e bɛ sotaramaw ta kuma dɔ e bɛ taama sen na voilà donc o situation min bɛ yen i b'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɔ den ninnu ka faamuyali ka ɲɛsin e ma i b'a sɔrɔ a tɛ kelen kuma dɔ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ aw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ donc o situation min ye min ye den ninnu b'a bila u kunna k'a yira k'a fɔ u t'a bila u kunna ko non ko don dɔ la ko ko dɔw bɛ olu bɛ se ka min kɛ k'e yɛrɛ fana bɛ se k'o kɛ quoi kuma dɔ la o b'a jateminɛ olu ka fisa n'e ye voilà bon o tɛ e miiri yɔrɔ dɔ la quoi olu bɛ e ɲɛfɛ voilà situation ka ɲi u bolo mais o t'aw bila kunna k'a fɔ ko don dɔ na e bɛ se ka olu bɔ gɛlɛya la e bɛ se ka ko dɔ dɔn o tɛ jigin u kunna donc an ɲɛ b'o min na dɛ o kelen kelen de bɛ tubabu ni farafin ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que tubabu yɛrɛ t'a bila kunna tuma kelen vraiment farafin farafin bɛ se k'ale mara quoi c'est à dire que a t'u kunna quoi olu yɛrɛ fɛ u ka fisa n'an ye yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ u ka fisa n'an ye c'est à dire que an ye baganw de ye olu bolo c'est à dire que n'u mago jɔra an na dɔrɔn fɛn fɛn na u bɛ taa u b'a ɲini u b'a sɔrɔ quoi parce que jɔyɔrɔ ka d'an ye wari ka d'an ye voilà musoko ni fɛnw mais en réalité i b'a sɔrɔ anw fana bɛ to k'o ko ninnu fana kɛ an bɛ to k'o ko ninnu fɛ k'o kɛ fɛn fɛn fɔra an ma caman bɛ an y'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔw lajɛ u bɛ ka ko minnu kɛ union européenne filɛ nin ye a ka présidente ɲɛmɔgɔ bɔra ko non ko a bɛna miliyari euro miliyari kɛmɛ ni bi duuru di farafin ma farafinna ma k'o bɛna o de yɔrɔ dɛmɛ bon e yɛrɛ k'a lajɛ depuis an yɛrɛ ma na diɲɛ na u bɛ ka dɛmɛw d'an ma an tɛ ka bɔ nɔgɔ la bon ninnu bɛɛ ye stratégie ye pour que an minɛ quoi ka ninnu ye jɛgɛ dulon de ye i bɛ min don i bɛ jɛgɛ de ka a don dulon na ka taa fɛnw minɛ quoi hmm? i bɛ fɛn ɲɛnama min bɛ don dulon na ka taa jɛgɛ minɛ ninnu y'o n'a ɲɔgɔnsiw de ye quoi chaque fois u bɛ na ni stratégie dɔw ye ka mɔgɔw minɛ bon an taara n'a y'a kɔlɔsili kɛ depuis nin waati na mouvement wulila mɔgɔ bɛ ka mankan ci faransi ka taa vraiment tubabuw y'an tɔɲɔ an tɛ CFA ko la an b'a ye dɔrɔn u bɛ ka bɔ ni fonds dɔw ye financement de tan tan tan financement fonds dɔ bɛ yan fɛ yen wari dɔ bɛ yan fɛ yen a ma mɛn yɛrɛ CEDEAO mɔgɔ yɛrɛ bɔra ni annonce dɔw ye ko o mago bɛ hakɛto b'a la o mago bɛ consultant la domaine dɔw la k'u ka fɛn ninnu kɛ fɛn kɛ formation b'u bolo u bɛ ka formationw kɛ o bɛ fɛn dɔ lase ka jeunew ta ta ne ye nin fɔ n ka video tɛmɛnen na ninnu bɛɛ ye stratégie pour ka farafin minɛ mais min min fɔ a ɲɛna tubabu bɛ wari minnu di ko k'anw dɛmɛ n'an ye baara kɛ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la han c'est à dire que c'est comme si dɔrɔmɛ kɛmɛ na i bɛ dɔrɔmɛ kelen ta ka di mɔgɔ ma quoi c'est à dire que o ma o n'o ye kɛmɛ bɔ anw kunna u bɛ dɔrɔmɛ kelen ta ka d'aw ma quoi misali la quoi donc u bɛ wari min d'a ma dɔrɔn saraka wariw de don n'i ye farafinna jateminɛ dɔrɔn k'anw jateminɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ saraka wariw de don quoi a t'an bɔ nɔgɔ la a b'an kɛ mɔgɔ ye jɔnya kɔnɔ i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye et puis tiɲɛ don dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛna e e, e dela hɔn na mɔgɔ b'a d'i ma hɔn hɔn hɔn n ko kuma dɔ la a bɛ kɛ e kunna dɔrɔn k'e yɛrɛ tɛ se ka fɛn kɛ quoi ko tant que ni mɔgɔ ma ɲɛ i ma ko i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye quoi et c'est ça o de kan ka bɔ adamadenw kunna o de kan ka bɔ an kunna pour que an ka se ka taa yɔrɔ jan an ka kɛ yɛrɛ baaraw ka se ka dayɛlɛ jeunes ka cɛsiri kalan na han jamana yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la o fɛn ninnu ka se ka bɔ anw kunkolo la fo olu fɛn ninnu ka se ka dabila de i ma ye mali administration caman bɛ yen mɔgɔw tɛ ka foyi dɔrɔn cɛ projet dɔ mana fɔlɔ dɛ projet ni projet nana dɔrɔn dɔw bɛ sin k'u ka baara bila han parce que ni projet y'i ta dɔrɔn sara bɛ yen i bɛ mobili sɔrɔ sara bɛ yen a sara ka ɲi ni mali fonction publique i ma ye salaire ye donc est ce que i b'a ye olu fana b'o stratégie nin bila sen n'o ye an ka mɔgɔw employer u bɛ saraba d'u ma ka fɛnw d'u ma k'u bila condition na donc il faudrait que l'état an ka gouvernement fana ka miiri nin na sarati ni fɛn ninnu na quoi il faut récupérer les maliens minnu bɛ yen n'o bɛ jamana kɔ kan u bɛ diɲɛ yɔrɔ caman u bɛ ka kobaw kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ye aw y'u wele k'u gɛn aw yɛrɛ la a ka baara kɛ n'u ye a k'u bila condition na a kana mɔgɔw minimiser i b'a sɔrɔ administration dɔw la ni n'a fɔra ko e ye dɔn k'i dɔnniya ka dɔrɔn ko master de b'e bolo doctorat de b'e bolo dɔrɔn n'a fɔra ko e b'o baara kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ commencer ka méfier i la ko dɔw bɛ yen u t'a f'i ye yɛrɛ parce que u ɲɛfɛ dɔrɔn e bɛna u ka jɔyɔrɔ minɛ o la est ce que o b'a ye donc o fɛ e bɛna u ka jɔyɔrɔ minɛ o la et ça c'est pas bon mɔgɔw bɛ ka dɔnniya kɛlaw ɲini jamana yɔrɔ tɔw la pour que k'u ka jamana jɔ anw bɛ ka siran dɔnnikɛlaw de ɲɛ k'u bɛna an ka jɔyɔrɔw minɛ anw na et puis poste dɔw bɛ yen faut pas que ça soit politique han n'i y'a yuruguyurugu ban man di an ka jamana na c'est parce que réseau de don système de don tant que assimi goïta a choguel kokalla maïga minnu bɛ ka fɛn yuruguyurugu ko kɛlɛ ko kuma fɔ n'an ma système casser dɔrɔn ça peut pas aller parce que i b'a sɔrɔ système de don n'i taara structure dɔrɔn dɔrɔn tout le monde est mouillé bɛɛ ɲigilen de don bɛɛ ɲigilen de don ka taa chef yɛrɛ la ka na comptable la hali i b'a sɔrɔ gardien yɛrɛ min bɛ da la ale yɛrɛ ɲigilen de don et puis kuma dɔ la mɔgɔw bɛ to ka gardien ninnu minimiser gardiens bɛ ko minnu kalama service da ninnu na han e e e directeur tɔ bɛ mɔgɔbatɔ i bɛ na dɔrɔn k'i bɛ na service kɔnɔ i bɛ i bɛ i ɲɛ bɛ cɛ min sigilen da la tewuli la nin bɛ fɛn min kalama service la i t'a kalama a bɛ mɔgɔw ka fɛn caman kalama donc tu vas retrouver que tout le monde bɛɛ mouillélen don c'est un système hein i bɛ taa k'i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛnabɔ ou bien i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la problème dɔ b'i sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ ko dɔ kɛlɛ i b'a fɔ ko non n tɛ jɛn n'a ye bon n bɛ taa ka chef fɛ yen n'i taara chef fɛ yen chef b'a f'i ɲɛna k'i ka jigin duguma ɛ wa i bɛ jigin dɛ i bɛ jigin duguma de dugumamɔgɔw sen b'a la sanfɛmɔgɔw sen b'a la i bɛ jigin de donc il faut que le système là on casse système kan ka casser de han chef n'a fɔra ko atelier bɛ yɔrɔw la e tɔgɔ de bɛ liste de présence la fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ taa o bɛ na i ka wari d'i ma i ka bureau kɔnɔ bon tu vois c'est des pratiques pratiques ninnu dɔw bɛ a delila mɔgɔw la finalement hali n'i ye dɔ fara mɔgɔ ka sara kan dɔrɔn mɔgɔ ko sara tɛ bɔli kɛ mɔgɔ bɛ taa sara ta ka kɛ mun ye en généralité n'i ye malien yɛrɛ ye sara ta an bɛ mun kɛ fɛn dama bɛ yen an ka sara tɛ bɔ o kɔnɔ fiyewu mali gouvernement baarakɛlaw kɔni a camanba so jɔ terrain san muso wɛrɛ furu ɛɛ ani mobili san ninnu damadamani ko wɛrɛw bɛ kɛrɛ mais ninnu damadamani kɔnɔ a ti- ka caman bɛ yen dɔrɔn a tɛ bɔ ninnu kɔnɔ ninnu b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ minnu bɛ wari suɲɛ ka sɔrɔ ka taa entrepreneuriat domaine na dɔrɔn olu man ca et on voudrait que que le pays soit que- c'est vrai que mɔgɔw ka nege entrepreneuriat de nɔfɛ quoi hmm? c'est vrai que an ka gouvernement ka essayer ka hakilina yɛlɛmɛ ka taga sira kan hein? il faut que ɛɛ ni ɲɛmɔgɔ kana fɔ ko non n bɛ kuluba n bɛ n ka bureau kɔnɔ mɔgɔ de bɛ yen directeur de bɛ yen ministre de bɛ yen ko olu de bɛ ka ko ɲɛnabɔ k'i hakili sigi nin kana i hakili sigi dɛ tuma dɔ la dɔrɔn i bɛ to ka improvisation dɔw kɛ i ma sigi i ma mɔgɔ ma sigi ni yɔrɔ i ye yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ ye yen dossier dɔw bɛ dɔrɔn présidence yɛrɛ primature yɛrɛ k'a ta ka tɛgɛ don a la ka ko sɛgɛsɛgɛ i b'o kelen kelen dɔw kɛ département na k'a ye Finalement mɔgɔw bɛna fɔ aa ko ninnu bɛ k'an suit dɛ u bɛ k'an suit donc faudrait que nin action sugu de ka kɛ an ka jamana kɔnɔ est ce que y'a faamu donc c'est un peu comme ça donc nin acte ninnu bɛɛ kɛra sababu ye ka farafinw an kɛ dumunimɔgɔw de ye jɔyɔrɔmɔgɔw de ye an bɛ ɲɔgɔn mako sa balimaya t'a la teriya t'a la furuɲɔgɔnmaya t'a la han ka ɲɔgɔn mako sa hmm? ka ɲɔgɔn mako sa pour que an bɛ se k'an ta ni sɔrɔ donc faudrait que mali kura ko kuma min bɛ k'a fɔ fo nin fɛn bɛɛ jate ka ja nin ka minɛ de barika ka se ka don kalan na cogo minnu na ko kana kɛ mɔgɔ ko ye e mɔgɔ bɛ se k'i dɔnbaga ta ka bila jɔyɔrɔ dɔ la o n'i y'a sɔrɔ a dɔnniya b'a la o baasi foyi t'o la o bɛ se ka kɛ o ka mɔgɔ ta ka bila yɔrɔ la a tɛ fɛn dɔn wa a t'a ɲɛɲini k'a faamu mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ bila yɔrɔ dɔ la a t'a dɔn mais ni kalankɛla de don n'a faamuyali ka d'a ye ni motivation b'a la donc a bɛ se ka a jɔyɔrɔ ta n ko o de fana bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnniya b'a la techniquement il est bon mais sérieux t'a la sérieux t'a tigi la O b'a sɔrɔ a tigi jugu ma ɲi ni a bɛ pɔsi min kan ka d'a ma dɔn bɔn pe pa tun bɛɛ tilaba pa que taa tɛ n ma seri ci se pa tɛ ni mɛtiriri sɛgɛn dɔtura tɛ porosa mɛ j bɛ la se pa biɲɛ aa anw ma ye i tɛ se ka bila ye mɛ para tun mɔgɔ dɔ fana bɛ yen jugu ɲɛnaman b'a tigi la mɛ i b'a sɔrɔ tɛkini ma wala a tɛ se ka baara kɛ mɛ a fɛ fila bɛ ɲɔgɔn ta cɛ bɔn a tɛ duuru ɲɛna bɛ' la tɛkiniman cɛ bi voilà fɛn bɛɛ tɛ dafa mɔgɔ la quoi fɛn bɛɛ tɛ dafa mɔgɔ la donc il faut que farafinw an ka nin fɛn nin bɔ an kunna nin ko sugu ninnu dabila tant que n'an m'a dabila tubabuw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an manipuler an b'a ye u bɛ communication domaine na n'u kɛra dɔrɔn u bɛ taa an ka sefa dɔw imprimer dɔrɔn ka olu di dɔw ma yan fɛ yen ka papiyew di dɔw ma yan fɛ ka o bɛ don bɛɛ n'a hakili cɛ i m'a ye donc finalement comme anw y'an ka personnalité perdu i b'a jateminɛ tubabuw nana u ye baara fɔlɔ min kɛ o y'a yɛrɛ o ye an ban yɛrɛ ye fɔlɔ an sɔn t'an yɛrɛ ye an sɔn t'an yɛrɛ cogo di a misali fɔlɔ ye jumɛn de ye i b'an balakaw ye olu bɛ eh, i n'a fɔ mɛsiw don don nin bɛɛ ye tubabuladegew de ye o kan an bɛ produit ta k'an yɛrɛ farikolo jɛjɛ nin bɛɛ ye tubabuladegew de ye parce que an fɛ o de ka ɲi bon cɛw fana mana kuma dɔ la min mana faransɛ fɔ i bɛ to ka sɔgɔbɛ i kumatɔ f'i bɛ daji seri ka to mɔgɔw kan ni min ye tubabukan duman fɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e ye mɔgɔ sɛbɛ de ye e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye o ja olu de ye jamana cilaw de ye est-ce que y'a faamu an y'an ka mɔduw yɛlɛmɛ k'an ka fɛnw yɛlɛmɛ fɛn minnu bɛ tubabuw fɛ minnu ka ɲi o de ka an k'o ta ka tiɲɛnen ninnu to yen an m'o ta dɛ n ko dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ sɔn dɔrɔn ko faransɛ k'a fɔ ko ko ko faransɛ dɔrɔn bɛ fɔ ka du kɔnɔ bamanankan tɛ fɔ u yɛrɛ ka kan tɛ fɔ yen ko faransɛ dɔrɔn ee cɛ an b'a la an tununa koyi u b'a fɔ ko bɔgɔ n'i ye bɔgɔ mɔn n'a jala k'a yɛlɛma a yɛlɛma man di o ye tiɲɛ ye o mais ni bɔgɔ jara i bɛ se k'a ci ka mugu bɔ ka tila ka ji wɛrɛ k'a la tuguni k'a bila fɔrɔmu la fɔrɔmu ka di mais ni adamaden hakili kɛra bɔgɔ ye n'o jara aa kuma dɔw yɛlɛma ba mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kunkolo ci ka a kunkolosɛmɛ ɲagamu ka tila k'a fɔ k'i b'a bila cogoya wɛrɛ cogo min o jɔ o tɛ se ka kɛ bilen mɔgɔ dɔw de bɛ yen n'olu yɛrɛ sɔnna ni taabolo dɔ ye i b'olu to yen ten wa maa bɛ maa la maa tɛ to o ladi olu yɛrɛ b'u ladi de u kunkolo bɛ taa gosi kogo la koyi n'o kɛra tuma min na u bɛ sɔrɔ ka faamuyali kɛ olu mɔgɔw de bɛ yen mɔgɔ dɔw tɛ ladi koyi i b'olu to yen de donc an bɛ farafinna ko minnu na sisan n'an ma sɔn an yɛrɛ mɔgɔ foyi si tɛ sɔn an yɛrɛ n'an ma sɔn an yɛrɛ mɔgɔ foyi si tɛ sɔn an yɛrɛ wa tubabu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a ka hɛrɛ kama u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma kana miiri foyi la ni tubabu t'a kɛ a ka hɛrɛ kama est-ce que y'a faamu donc fo anw ka sɔn an yɛrɛ n'an ma sɔn an yɛrɛ ko caman bɛ yen yɛrɛ an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la an bɛ bɛɛ fɔ an tun bɔra k'o de fɔ a kana ɲinɛ a ka taa an ka page kan nin page in kan an bɛ kuma motivation kan n'o ye créer investir voilà an bɛ kuma kɛyɛrɛye ko kan voilà an bɛɛ bɛ se k'an seko kɛ o ni fana de y'an fana ka kɛta ye jamana ko la hakilina min b'a la ka partager ni bɛɛ tɔw ye ni mɔgɔ min ye faamuyali sɔrɔ nin na ni an ka video diyara i ye i k'a partager ni mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ kana ɲinɛ i ka commenter hakilina min b'i la donc i k'o fana fɔ donc an b'aw fo k'an bɛn